Moni ndine Jack ne nkhani yathu ikutitenga kuchoka ku South Africa ulendo opita ku UK mu chaka cha 2015 ndiye inu tagwirani chakumwa tenticheze bambo uyu dzina lake ndi Themba Cabeka Themba amakhala ku South Africa pamene bambo wina uyu dzina lake ndi Carlito Vale Carlito anali ochokera ku Mozambique koma amapita ku South Africa kukagwira ntchito Themba anakula ku South Africa ngati street kid chifukwa amayi ake sanamulere, anamusiya ali ndi agogo ake. Koma mmene amakwana zaka 12 agogo ake anamwalira nde panalibe munthu wina omulera, anali street kid. Pamene Carlito nayenso ku Mozambique anakula ngati wamasiye amakhala ku orphanage. Nde atangokula nkupezeka kuti wakwatira anamsiya mkazi wake nkumapita amapita ku south africa akagwira maganyu kenako abwereranso ku mozambique apita ku south africa akagwira maganyu abwereranso ku mozambique komwe kumakhala mkazi wake nde ku mozambique nde ku south africa kuja anakumana ndi themba nkupezeka kuti anapanga chinzake chifukwa choti nthawi imeneyo carlito analibe pokhala ngakhale amasakasaka maganyu atabampana ndi themba ati anakumana ku club akucheza ananena kuti ndilibe ndikokhala komwe themba kunena kuti ndili ndi malo amene ine ndimagonapo ukhoza kubwera tizichita share nde anakhala ngati apanga chinzake nde mukucheza kwawo ati amakambirana za mavuto amene amaona ku south africa kunena kuti chilichonse palibe chomwe chikuyenda mavuto carlito adandaula kuti ndili ndi mkazi koma kunoko ndikuchita kusowa pokhala nde olo mkaziyo ndimudyetsa chani pamene themba nayenso anena kuti inenso palibe olo chimodzi chomwe chikutani chikugwira nde poyankhulana amaona kuti kuli bwino atachoka kupita ku uk kuti kumeneko nkomwe mwina angapezeko moyo wabwino koma vuto linali kuti analibiretu ndi ndalama yomwe olo ku uk ko samadziwako aliyense panalibe njira ina iliyonse yoti angapitire ku uk koma mkucheza kwawo anapeza kuti anayamba kuona kuti ah, mwina kungovencha mu mu ndege tizapeze njira yongovencha mu ndege yoti ikupita ku uk mpakana ikatani ikafika tikatsika tikazonera konko ndati anaona kuti imeneyi inali nzeru yabwino anayamba kumakambirana kuti angapange bwanji ndati anayamba kumayang'ana kumasakasaka ma, magazini ok- a zinthu zokhudza ndege engineering nde powerenga anapeza kuti mmwamba mlengalenga ndi mozizira kwambiri komanso mulibe oxygen kunena kuti mulibe mpweya okwanira zinthu izi nzoti zikhoza kumupha munthu nde amasakasaka kuti ngati tingavenche mu ndege amadziona kuti sangakwere komwe kuli ma passengers nde amafuna apeze pamalo pamene angakhale kunena kuti titati tivenche tingakhale apa nde posinkhasinkha anaona kuti muja mumalowa theyala muja ndi momwe angakatani angakabisale mmenemo kuti chitheyala cha ndege chija chili ndi ka compartment komwe imati ikayendayenda ikangokwera mmwamba muja ndege amaitcha landing gear eti uh, theyala ndi len- landing gear imalowa mkati Ipu- kufikira komwe ikupitako ikakafika theyala lija ite- ngati ikafi- ikamatera ikafika pa altitude ina yake theyala lija limatuluka kuchoka mu compartment imeneyoyo ndi anaona kuti okay mwina tikhoza kubisala mokhala chani mokhala theyalamu za mphepo tizavala zinthu zotentha za oxygen zikaonekera konko nde carlito anabwerera anakamuonanso mkazi wake ku mozambiki koma sanamuze kalikonse kunena kuti kaya ali ndi plani yotani sanamuze china chilichonse anabwereranso ku south africa nde mu juni 2015 azibambo awiriwa ananyamuka onse anaphatikiza majinzi angapo kuvala plus aliyense kuvala matisheti atatu kuvala chijaketi pamwambapo chani kuvala zinthu zotentha zokonzekera chifukwa anawerenga kuti mmwambamo ndi mozizira kwambiri nde anakwanisa kupita ku airport ku johannesburg ndi panali british airways yonena kuti inali ready kunyamuka and somehow anakwanitsa kupezeka kuti athamanga mpaka nakukafika pa pa ground eti pamene pali ndege anavala za black ani achewe pokambirana anauzana kunena kuti tikavala black black sitioneka suspicious aliyense akhala kunena kuti alibe nafe ntchito anapezeka ndi kuti anakwanitsa mpaka na kukwera pamene munali theyala la ndege muja pomwe pamalowa theyala ndikukhala mmakona nde carlito anakhala mbali ina pamene themba anakhalanso mbali ina themba akuti anapeza chikodi china chake changati chikodi cha magetsi anadzimangirira pa chitsulo china kunena kuti ati amaona kuti eyi apapa tikhoza kugwa eti nanga si ndipovundukuka poti kumaona pansi anadzimangirira mkonowo anakhala pamene paja duu kumadikirira ndi ati anamva chisaundi chachani cha injini anali pafupi kwambiri ndi injini ati amachita kuchifira chinjini chija chikamatani chimazungulira akuti amangoyang'anana kuti tione kuti zikhala bwanji anapeza kuti mpakana ndege inanyamuka ndege ija ikukwera mmwamba ndi akuti carlito ananena kuti my brother we have made it ndege ija ikunyamuka kumapita mmwamba iwo aja kumachita kuona pansi tianthu tikuoneka ting'ono ting'ono ting'ono ting'ono akukwera mmwamba mosakhalitsa themba anakomoka anakomoka chifukwa cha mphepo kuzizira kwambiri komanso ndege imathamanga kwambiri spidi zinthu zambiri itapita mmwamba sanaone kuti chachitika nchani chifukwa awa ndi ma accounts zizi nzomwe ankayankhula no themba eti ndi ndege ija inapezeka kuti yapita anthu aja ali mmwamba muja ulendo unali wa 11 hours kuchoka ku johannesburg kupita ku london heathrow ikupita mpakana inafika no kunena kuti afika mpakana ku uk ku london ndege ija yamba kutani yamba kutera koma tsoka ilo kalito anagwa anachoka mmalere nkufikira pamwamba pa building ina yake pa- pa maofesi anamenya pa air conditioner ya pamenepo anaphwasukaphwasuka kuduka mutu kutani anthu kupeza unena kuti pagwa munthu pagwa munthu wachokera kuti nanga sakuona pali munthu ndi ziwalo ndiye zinawavuta kunena kuti achite piece together kuti ndi ndani wachokera kuti koma ena anadziwa kuti ah, uyu wayenera kuti wachoka wagwa kuchoka mundege ayenera kukhala amachula kuti ma stowaway anthu amene amavenja mundege ndege itatera anthu mainjiniyazi ndi achani ochita cheki ndege akuona kumene kumalowa tayala kuli munthu munthuyo ali chikomokere anamunyamula kumuyang'ana mtima kupeza kuti mtima ukugundabe anathamanga naye ku chipatala anali themba themba anali ali moyo koma anali mukoma anakhala mukoma 6 months asanadzidzimuke mwendo wake unaonongeka mwendo umodzi sikuti anagwa anamenyetseka koma chifukwa cha kuzizira plus kusowa oxygen kaya chani anapezeka kuti basi zinthu zinayamba kuonongeka mthupi mwake moti masayantisti samvetsetsa kuti themba anakhala moyo bwanji koma anapeza kuti anadzidzimuka after 6 months anamuonesa chithunzi cha munthu chakuti munthu uyu ukumudziwa nde anavomera kuti iye ndi nzanga kalito ali okay anagwa mmene mumabweramo iye anadziwa 6 months later basi ndikudzukapo basi pang'ono pang'ono mpaka anachira anakhazikika ku uk anamupatsa asylum akazi ake akalito anangofunsidwa koyamba kunena kuti mamuna wanu ali kuti iyeyo ali ayi ali ku south africa samadziwa china chilichonse mpakana anapita nthawi imeneyoyo anali atangobereka kumene mwana anakamuyeza mwana uja dna kuti afanizire ngati ndi a kalito uja wa- wagwa uja kuti pali ubali nkupezadi kuti ya mwanayo ngwake wa kalito pamene anachitira confirm kunena kuti iye ayi anamwalira anakwera ndege amafuna kupita ku uk akazi ake dzidzidzi kumadabwa kuti osa olo kunditsanzika olo kundiuza koma ndi mmene zinakhalira nde themba anakhala mmodzi mwa anthu 24 amene anachita survive zinthu ngati zimenezozo ndi chinthu choopsa kwambiri monena kuti anthu ambiri anayeserapo koma ena amafera mmwamba momo peza kuti mwambamo kuzizira kuuma anthu amangopeza munthu wauma ndege ikatera amene amagwa ena mpaka pano sanachitidwepo identify kuti ndani chifukwa choti amangogwa ndi kuphwasukiratu osachitikanso identify sakudziwa kuti ndi ndani ayambira pati olo kusakasakapo koma imeneyo ndi nkhani ya themba alipo amakhala ku uk amakhala ku liverpool ali ndi ngati ulumali mwendo wakeyo mpaka panopo koma anakhazikika anachita survive ati kuthawa mavuto ati akamakhala amafira guilty kwambiri kunena kuti nzake anagwa pamene akazi ake a kalito amanena kuti mmene analili kalito there's no way akanapanga decide kupanga zimenezozo anali ofatsa and anali wamantha kwambiri alipo mwina wina anapanga encourage kuti apange choncho koma imeneyo ndi nkhani ya themba ndi kalito zikomo kwambiri